O luru ofu oge n'ofu obodo anwa, o wee bụrụ na o nwere ofu nwoke ọ na-eteta nkwụ ọfụma, onye ote nkwụ, nwoke a bụ sọ mma. E wee nwekwa ofu alụsị dị n'obodo tee aka n'obodo anwa nwa alụsị anwa nwaanyị wee sị alụsị nna ya na ya chọkwa na ije ka ya na ndị mmadụ jee mekọrịtatụ na ya na-afụ ndị mmadụ ka fa si eme ka ya jee ka fa na fa mekọrịta nna ya wee sị ya ngwa ya jebe ma ruo olukwa ya anụkwana di ya amụkwana nwa ada eze alụsị ahụ wee jebe o luzie pụta na obodo ha wee fụ nwoke a na-ete nkwụ ọ wee bụ sọ mma ife nwoke a masị ya rinne nwoke a ife nke nwaanyị masịkwuo ya fa naabọ wee sị mba nke nwaanyị si n'obi ya kee ife nna ya ga-emekwanụ ya na ya ga-anụ di na kọlie nna ya ka ọ bụ na ọ ya agbaghara ya o wee nụọ nwoke a na-ete nkwụ mana nwoke na-ete nkwụ amarọ na ọ nwa eze alụsị ọ nụzịa nwa e- e- e- e- ya bụ nwoke na-ete nkwụ fa mụọ ofu nwa nna ya wee wee iwe wee kpọọ ya wee sị ọkwa ya gwara ya anụna ndị mmadụ onye ọbụla bụ mmadụ ya ya amụkwana nwa ebe a o wee kachie ntị jee nna ya wee tie aka kpọrọ ya kpọrọ ya ka ọ takwuzie ya afụfụ o gbukwuo di ya nwa bụ ote nkwụ ọ fọzịa sọ nwa ya nwa bụ fa balụ nwa elele nwa wee taba afụfụ bili n'aja na-agagharị o nwerọ ndị na-enyere ya aka ọ bụrụ nke a na-akpọ ogbenye ọnụ ntụ ife ndị mmadụ tụfuoro o jee tụtụrụ rie mana o nwere ofu nwatakịrị a na-akpọ Ọbụnnaeke Ọbụnnaeke nụnwa nna ya nwere ego Ọbụnnaeke bịazie nye ya nri ọ ga-eri o were ụfọdụ jee nye nwa elele ya na nwa elele na-ayị fa na-adị nnọọ mma ya na nwa elele na-adị nnọọ mma nna ya mesịa ọ kpọọ ya ọ sị ya kee ife ị na-esoro nwa a na-anọ na ntụ na ọ na-ewetukwọdụ gị anị sobenụ ndị ibe gị ndị nna fa nwere ego ọ sị nna ya keekwanụ na o nwekwanụ ọyị nwe- nwatakịrị a nwe ka nyanwa bụrụ na ofu ọyị nwatakịrị a nwe nna ya nekata ya gbazikwaa nya nkịtị o wee dịba nwa- nwa- nwelele wee na-eto na-eto wee topụtefu mmadụ mgbe ọ ga-adị arọ iri na asatọ nni eni e- e- e- e- alụsị akpọrọgolu wee bebe sị nna ya biko ya gbagharụzia nya nụ ya gbagharụzikwa nya ka ọ ma na nwa agbụrụ iwe ya rapụzia nya nụ ka ya- ka ya- ka ya nyere nwatakịrị a aka negodu na ọ tago afụfụ rinne na ife nyanwa meta a na-abụrọ onye nwatakịrị a meta nna ya wee sị ya ngwa kaa ife ị chọ ka e meelu ya ọ sị ya ka o nye ya ife a na-akpọ azụ elu anị na o nwenatarọ onye ga-atụ ya n'anị ka ọ bụrụ ọka mgba maka ọ mago na ọ bụrụ ọka mgba ọ bụrụ nnukwu mmadụ nna ya wee kwete wee nye o wee nye ya o wee were jekwuo nwelele kpọọ nya bụ nne ya kpọọ nya na mmụọ sị ya na ife a ka i jide afa ya bụ azụ elu anị o nwenatarọ onye ga-atụ gị n'anị mana nsọ ife anwa bụkwa mmanụ emetụkwana ya na mmadụ mmanụ metụrụ anya ya ọgwụ ga-alụọ nwelele wee nara ya kenechasịa nne ya anwa wee were ọgwụ o ji agba mgba dobe na arọ anwazi fa wee ga eli e, e, e, emume ili ji ọfụụ mgbe ụmụ ikorobịa ji apụta ilo agba mgba o nwere nnọọ ofu ọkamgba nọ n'obodo ọzọ na-abụ ọ bata o melichasịa onye ọbụla ọ bata o melichasịa onye ọbụla a na-atụ ya egwu e wee lute ebe a na-agba mgba mgba ndị egwu na-akụ mgba bido maka na ife a na-eme ebe a bịa ebido ụmụaka ndị pere mpe ebido ndị ndị a pere ezigbo mpe gbaa a gbasịa onye nke enwe fa na-agba onye na-enwudo onye kpe onye ikpeazụ nọ na n'etiti ọgbọ ọ bụrụ ya meriri ọ pụọ e megide ife o nwekwa nke ndị nke ọzọ na-eso fa bịa nke ahụ bụ nke tọchasị onye ọbụla amụ ee o- ya na onye na ya ga- ga-agba mgbe e metụrụ aka o were aka chọba anị ka ọ ghara ịda melụ arụ jiri aka ya fichaba anị wee daa a jụọ ya ọ sị fa chọ ka ya melụ arụ a mụsịa amụ maka mgbe a bụ mgbe e ji amụ amụ nke bụ nnukwu mgba aka ebidorọ nnukwu mgba wee bidozie mgbe nnukwu mgba bidozie nke a bụ nnukwute ọkamgba si obodo dịdebere obodo eh, nwelele fa wee mapụta n'ọgbọ nwa ikolobịa nke o mechara ọ pịa ya n'anị onye nke a pụọ ndị ogbe nke onye nke ndị obodo nke onye kpọtakwa nke ọ pịa onye a n'anị onye a naba megide ife o nwezi onye fọ n'ọgbọ ọ na-azọ ọzọ ka mkpọ na-azọgharị sị fa na-akpọ fa ndị obodo ụmụ nwaanyị kpọpụtanụ ndị na-agba mgba be ụnụ ka ya fụ ọ nọ na-ekwumezi ife a nwelele wụọ jigidem wụba n'ọgbọ ka ọ na-eje ịwụba ọbụneke jide sị nya ejekwana ọ sị rapụ ya wụba n'ọgbọ ọbụneke wee tubekwa nya afa ọ bịa nwa elele ọka mgba mana ọgba n'ọkwa mgba mbụ ka ọ na-apụtazi nke nwoke a sị onye a ka unu kpọtara ya ka ọ gbaa mgba onye nke a dị ka agụụ na-agụgbu na ọ ọ mkpali ọ sị ya na ọ bụrụ mkpali ya bịa ka fa gbaa o wee luo o lutezie ka fa gbaa mgba nwa elele mechara ya pịa ya azụ n'anị ebe niile bichiri ụzụ kpụọ ndị obodo nwelele fa bulie ya n'isi na-agagharị ndị obodo ndị nke ọzọ gbanabasịa nke a pịa n'anị nọrụzie ebe a na-ene o nwezi onye gbakwutere ya etu a kwa ka nwa elele si wee bụrụ nnukwu mmadụ ụfọdụ akpọọ ya azụ elu anị ụfọdụ akpọọ ya e, e, e, e, e, ke- e, nwamba azụ na-adị emetụ n'anị ụfọdụ akpọọ ya agwọ azụ na-adị emetụ n'anị ọ na-agba na-enwude na-agba n'obodo niile na-enwude bụrụzi ya na-agbara obodo ya mgba eze were nnukwute ife machasị mma nye ya o libe nnọọ nri arụ wee dịbe ya mma o wee nwee ofu ọyị nwaanyị ọ fụka ọyị ya nwaanyị a n'anya ọyị ya nwaanyị afụka ya n'anya oge ọbụla ọyị ya nwaanyị a na-ajụ ya sị kee ife kpata o ji abụ ị gbaa mgba i melie ọ mụa amụ sị ya na otu ya na chi ya si kwu ọ sị ya mba na ọ nwelele mana ọyị ya nwaanyị fụ na ọ na-akwado ije ya bụ mgba na o nwere ife ọ na-eyi ọ sị ya kekwanụ ife bụ ife ị na-eyi ọ sị ya na ife ya ji agba mgba o jee metụ aka ọ sị ya mba na ya achọrọ ka mmanụ metụ ya na mmanụ metụrụkwa ya ọ lụọ ọyị ya nwaanyị rapụ ya ọ na-agba na-emeli wee ruo ofu oge ahụ fa ya-agba ofu nnukwu mgba ọyị ya nwaanyị wee bịa ọyị ya nwaanyị abịazịa na-asị ya ya ejekwananụ mgba nke a na ya chọ ka ya na ya nọ nwelele sị ya kee ka ya ma esizi je na ọọrị ya ga-anọchite anya ndị obodo fa owute ọya nwaanyị na nwelele ga-arapụ ya jebe ya bụ mgba n'obodo ọzọ na ike na o luo ebe ọ fụ nwaanyị ọzọ nwelele ejebezie ịwụ arụ o je welụ mmanụ gbasa na ya bụ ọgwụ nwelele na-eyi ka ọ ghara ije maka na ọ sị ya na ọ bụ na ọ gbasa ya na ya ma ejenwuzi mgba o wee gbasa ka ọ wee ghara ije nwelele apụta nee ya ọ bụ na mmanụ etego na ife ọ na-eyi o wee bebe bebe maka na ọ mago na ọ ga-anwụ o bebe nwa nke nwaanyị sị ya kee ife ọ na-ebezilụ kee ife ọ na-ebelụ ọ kwa sọsọ mmanụ ka ya tere ya ya rapụnụ ije mgba nke a mgbe ọzọ ka o jebe ọ na-ebe ndị izizi na-eje mgba pụta kpọọ ya

onye ọma na-eli n'ude anyanwụ pụta ife nwa elele na onye ọma na-eli n'ude ndị nke a bata fụ ya ka ọ na-ebe akwa solu ya bebe fa ncha na-ebe ndị nke ịbụọ pụtakwa kpọkwa ya nwa elele ka anyị je mgba onye ọma na-eli n'ude nwa elele ka anyị je mgba onye ọma na-eli n'ude ya nwa sụkwa wee sakwa fa sị fa nwanne m na m ma ejenwu o onye ọma na-eli n'ude na enyi nwaanyị egbuo na m onye ọma na-eli n'ude o bulu ọgwụ m mesa na mmanụ onye ọma na-eli n'ude anyanwụ pụta ife nwelele ana onye ọma na-eli n'ude nke nwaanyị nọlụ solu ya na-ebe akwa mara ife bụ na ọ ya-ana ọ dịba dịba ndị nke ịtọ nke ikpeazụ wee pụtakwa wee kpawakwa ya nwelele ka anyị jee mgba onye ọma na-eli n'ude nwelele ka anyị jee mgba onye ọma na-eli n'ude ọzọkwafa nwanne m na m ma-ejenwu o onye ọma na-eli n'ude na enyi m nwaanyị egbuo na m oo onye ọma na-eli n'ude o bulu ọgwụ m gbasa na mmanụ onye ọma na-eli n'ude anyanwụ pụta ife nwelele anwụọ onye ọma na-eli n'ude mgbe akọ ya nwaanyị ji wee malụ na ife ọ na-asị ya ana na ife ọ pụta bụ na ọ ya-anwụ nke a bụrụ onwe pịa na anya mana ife melu na-emerago o tere aka anyanwụ wee pụta nwelele wee daa wee nwụrụ ọ kwa etu a ka nwelele si wee jee ndị be anyị ife unu ghọtazi na akụkọ a unu gwa anyị unu gbasakwa nya bụ akụkọ ka ndị ọzọ soro anyị na-anụ daalụnụ